ti bon n sigilen don a ka gɛlɛn aw k'a ye tantôt mɛ nin bazɛn a bɛ fɔ nin de ma ko bazɛn mondial aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ kow filɛ dɛ u bɛ k'a fɔ ko wayi ko idris ko diɲɛ bɛɛ b'a contre la bi ko idris ko man di mɔgɔw ye nka don o don ala bɛ ka dɔ de fara idris ka hɛrɛ kan aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la dɛ est ce que n parila wa n ma pari de jani an ka don émission kɔnɔ fɔlɔ bon pause publicitaire an ka daminɛ n'o ye fɔlɔ nin ye n kanubagaba dɔ ye min ye nin bazɛn in di yan donc aw yɛrɛ bolo a bɛ se ka kɛ jɔn de ye jɔn de bɛ yen nɔ ko videomani don k'a fana bɛ video kɛ k'a bɛ bazɛn nin fasuguya de don k'i sigi ka video kɛ donc ni mɔgɔ min sera ka idée sɔrɔ aw b'a bila commentaire la quoi bazɛn kɔni filɛ dɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ fɔ nin de ma ko bazɛn mondial n'a fɔra ko bazɛn mondial dɔrɔn a b'aw hakili jigin jɔnni de la aw ɲɛ b'a la dɛ ko n ka dɔ bɔ vɛsi don na ten tɔ ko n kɛra maaba ye ko diɲɛ de bɛ ka n lamɛn est ce que vous comprenez ko donc ko n ka to ka n pari ka n comporter aa ko n parila vraiment aw merci beaucoup aw merci beaucoup aw merci beaucoup nin se tɛ dɛnkɔrɔ ye dɛ voilà ça c'est original original n balima facebook jama komi n y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na aw salamalekum aw balimakɛ idris martinez konipo don tellement que n yɛrɛ sɔnnen don n ka beauté ni n ka charme ye su in na non kabako don n yɛrɛ bɛ ɲini ka na ɲina émission kɔ k'a tɔ kɛ yɛrɛ fɔ ye dɔɔni dɔrɔn quoi n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko idris martinez konipo maa min don kuma dɔw la tulonkɛ ka di an ye mɛ an ye tɔgɔ min sɔrɔ bonya min b'an kan facebook sanfɛ o hukumu kɔnɔla la ko dɔw bɛ yen nɔ an tɛ se k'olu kɛ o de kɔnɔla la an bɛ maaba fari da anw yɛrɛ kan quoi balimaw n bɛ fɛ aw ka jɛ ka fara n kan bi tuguni ka mɔgɔ wɛrɛ fo ko wura 12 12 non nin tɛ wura 12 12 ye n terikɛ wura douze douze ka miliyɔn n ka cɛ o bɛ yen mɛ nin t'o ye nin t'o ye nin t'o ye ne y'o de fɔ n ko n'i bɛ don video ko la kana don video ko la wari kama quoi wari yɛrɛ bɛ na i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ ka wari ɲini quoi ka maaw buruja ou bien maaw ka dossier bɛ n bolo pour que u ka wari d'i ma un un baara kɛ tilennenya kan dɔrɔn n'i ye baara kɛ tilennenya kan ni maaw ka dannaya dar'i kɔ i b'a ye k'a fɔ ko effectivement mɔgɔw yɛrɛ de bɛ tila ka na gɛrɛ i la mɔgɔw bɛ tila k'i sɔn tuguni quoi n balimaw nin ye an ka karamɔgɔ dɔ ka foli ye ka lase a ma a bɛ fɔ maa min ma ko karamɔgɔ suala bayaya ayidara fo bamako ko idris k'a pari ko vraiment jaliw ka taa fɔ tuguni ko idris eh, ko eh, karamɔgɔ suala de kɛlen don k'an bila denkɔrɔ la aw ɲɛ bɛ kow la dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fɔ nin de ma ko bazɛn mondial aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kilasi climatiseur bɛɛ de b'a kɔnɔ donc suala bayaya ayidara k'a f'i ɲɛna ko a barika bi bi in na idris gatelen don n ba o ye bazɛn dɔ di yan semaine tɛmɛnen nin ye suala fana ka bazɛn ye donc ça veut dire que aujourd'hui ça va vraiment ça va maaw bɛ ka n ka kɛlɛ dɔn ye maaw bɛ k'a dɔn k'a fɔ idris i bɛ ko min na vraiment a ko nimisi wasa b'a kɔnɔla la quoi aw yɛrɛ y'a ye semaine tɛmɛnen donc euh, an bɔra an ye aw ka dɛnkɔrɔ yuguyugu dɔɔni maliyɛnw an y'a a yuguba dɔɔni quoi su kelen kɔnɔ dɛnkɔrɔ bɔra a ye video wolonwula de kɛ a ma dogo maliyɛn si la yɔrɔ su kelen su kelen dɔrɔn de farapoko kelen dɔrɔn a bɔra a ye video wolonwula de kɛ a ye video kelen kɛ k'a to eh, patisserie kɔnɔ a ye video kelen kɛ a selen a ka niveau la a ye video wɛrɛ kɛ kɔfɛ a tilala ka n'i sigi ka direct kɛ kɔfɛ a tilala ka video wɛrɛ kɛ a tɔ yɛrɛ la ne yɛrɛ ko n ko ne tɛ se k'a bɛɛ lamɛn tuguni quoi nka a ye nkalon caman tigɛ video ninnu kɔnɔla la a ye manamanakan caman fɔ video ninnu kɔnɔla la video ninnu kɔnɔla la a y'a jira k'a kɛlen don ka avokaw ta n tun ye video kunkurunin kɛ video min kɔnɔla la n y'a jira aw la n ko maa min ma ko jugu kɛ o bɛ taa avoka fila ta mun de kama e ko e sirannen tɛ e ko e jɔrɔlen tɛ e ko k'e b'i ka denkɔrɔbugu la mun de b'e bila avoka fila tali la c'est que a gannen de don i kɔ petit maliyɛnw u dɔnko banna u dalakan banna kan foyi t'u da tuguni k'a fɔ aw ɲɛna ko sisan an bɛ ka accélération kɛ parce que n tun y'a ye k'a fɔ ko ko in a bɛ ka sumaya sumaya o de hukumu kɔnɔna la an ye accélération dɔɔni kɛ quoi accélération ye jumɛn ye an fana commencera k'an ka plaintes ladon solo n'aw bɛɛ bɛ solo dɔn solo min n'u y'a minɛ k'a torturer solo min n'u y'a minɛ ka diɲɛ ɲani bɛɛ d'a kan o solo an y'o bila ka taga commune 6 tribunal la ka taa plainte don dɛnkɔrɔ n'a ka éléments kan o plainte o tagara 13e arrondissement na k'o plainte o soit-transmis k'o rédiger k'o ban k'o baara bɛɛ ban o baara o laseginna ka taa tribunal la donc cɛdenw bɛna taa ɲɔgɔn ta tribunal la maliyɛnw an bɛna o bonya da aw kan o su in na kibaruya fɔlɔ ye n y'o de fɔ aw ɲɛna video kɛba in an bɛna o nɛmɛ nɛmɛ ka baaraba de kɛ sisan duguma n y'a fɔ aw ɲɛna kɛlɛ in daminɛ n ko dɛnkɔrɔ kɛlɛ n k'a ma nɔgɔn a kɛra aw bɛɛ ɲɛna parce que depuis n donna kɛlɛ in na n ye ko caman ye n ye kuma caman mɛn nka n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko wari tɛ anw bolo sanu tɛ anw bolo an jigi o ye ala de ye a taara nkalon fana tigɛ o la ko ne ko ko ne ye jugew san ko ne ko ko ne ye magistratw san n bɛ tila ka na an b'a bɛɛ décortiquer ɲɔgɔn fɛ n balimaw ala tɛ gɛlɛya yɛrɛ n y'o de fɔ aw ye nkalon bɛ da cɛ min na k'a b'a ta to ala ma o tɛ ne idirisi ye dɛ ka ne ka forfait to ne kun ka ne doni to n kun aw tɛ se ka nkalon nɔrɔ ne la ko ne bɛ n sigi ko k'aw lajɛ nka selima baaraw de kun ka ca n'o de fɔ aw ɲɛna an tɛ balo maaw la an bɛ balo an yɛrɛ wɔsi de la an bɛ balo an yɛrɛ kɔla baara de la an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔw ka wari ŋanamu ŋanamu ko ka o dun ko ka balo sinon n'o don walahi bilahi o ɲuman ɲuman ne yɛrɛ de bɛ se o la ne idirisi maliyɛnw tellement k'u dɔnko banna ɲɛ b'a la u ka page kirikara b'u bolo yen nɔ u taara sisan u bɛ ka taa video kɔrɔw ɲini ka mɔgɔ kirikaraw c'est à dire ɲɛ b'a la tellement k'u dɔnko banna dɛ maliyɛnw ko ne ni attoté mɔgɔw ka an mɛnɛ ɲɔgɔn na u taara ne delila ka video min kɛ fo ne ko n ko n'i ye attoté ta n k'a b'i kunkolo dimi n k'a b'i ɲɛ ja u taara o videow bɛɛ ɲini ka na n'o bɛɛ ye facebook sanfɛ sisan ko wayi ko idris bɛ k'i attaquer attoté fɛnɛ la u bɛ fɛ ka o mɔgɔw fana ta k'u bɛna olu fana bila ne contre la u bɔr'o la u nana don rapɛriw kunda ko wayi ko ne sera rapɛriw ma u bɛ fɛ ka rapɛriw fana ta k'u b'o fana far'u kan sisan parce que u dɔnko bannen don quoi u bɔra rapɛriw fana la sisan u nana se ko polisiw ko ne ye polisiw dɔgɔya maliyɛnw n bɛna pause nin dɔ minɛ yan fɔlɔ k'o yɔrɔnin expliquer aw ye ko polisiw ka plainte bɛ ne kɔ dɛ polisiw bɛ ka ne ɲini dɛ polisiw y'a don tan polisiw y'a bɔ tan ne y'o de fɔ aw ɲɛna n ko idris martinez n'a y'i ka ɲuman bi saba fɔ n'i ye juguman kɛmɛ kɛ a b'o fana f'i ye u nana ko wayi ko ne ye video min bila ko polisikɛ in ko min bɛ ka wari minɛ mɔgɔw la frontière la ko video kɔrɔ de don est ce que ne y'a sɛbɛn video titre la n ko video kura don wa est ce que pratique min bɛ ka kɛ pratique in ye pratique kɔrɔ de ye wa ou bien pratique in bɛ sen na o de ye ɲininkali ye mon frère ne y'o de fɔ aw ɲɛna kuma de man ɲi ne yɛrɛ ka ala deli ye ni ne taara mali la mali syndicat polisiw ka ne wele de devant le juge ko parce que ko ne ye mun f'u ma k'u bɛ taa ne ɲininko la o don n bɛ papo ci walayi bilayi jugew yɛrɛ kunkolo b'u dimi parce que ne ka nin dɛnkɔrɔko kɛlɛ in na ne ye ko de ye aw t'a kɔnɔ ne de b'a kɔnɔ ne ye min ye ne de b'a dɔn est ce que vous comprenez ne ye min ye ne ye min ye ne de b'a dɔn min bɛ kɛ fantanw kan bi min bɛ kɛ fantanw kan polisiso kɔnɔ ne ye min ye ne de b'a dɔn nka olu bɛɛ fɔ yɔrɔ tɛ yan ye quoi olu bɛɛ fɔ yɔrɔ tɛ yan ye ne ma polisiw dɔgɔya polisi lankolon n'i ye polisiya kɛ ne b'a fɔ bi n b'a fɔ sini o ye ne idirisi taabolo ye n'i ko k'i bɛ anw ka tenue de don ko k'anw ka tenue salir ko ka wuli ko ka taa yuruguyurugu kɛ ko ka wuli ko ka taa magouille kɛ ko i bɛ o de k'i dayirimɛ yɔrɔ ɲini yɔrɔ ye ne idirisi y'a sɔrɔ hali sini n b'i lebu fesibuku sanfɛ n'a ma bɛn i ma c'est que e tɛ polisi ɲɛnaman di polisi hɔrɔnw bɛ yen polisi ladiriw bɛ yen o de la a bɛ fɔ aw ɲɛna ko ni kuma fɔra a bɛ bɛɛ ta nka bɛɛ t'a la ni min y'i yɛrɛ k'a la i b'a la ni min y'i yɛrɛ bɔ a la i t'a la sinon mali kɔnɔ polisiw bɛ yen polisi minnu n'an ka bonya b'u kan polisi minnu n'an ka karama b'u kan o polisiw olu bɛ yen wa olu polisiw kan ka fo don min na u taara ni solo ye biji kɔnɔla la don min n'u taara ni solo ye biji kɔnɔla la ka taa solo minɛ k'a datugu nkalon kan a don an wulila k'an ka jɔyɔrɔ fin a ko la solo bilala ne idris de bɔra yan nɔ ka biji ɲɛmɔgɔw tanu a don ne de y'o kɛ ne idris k'u tanu parce que u ye ko min kɛ a n'u tanu ka kan parce que an ma dɔrɔmɛ kelen bɔ bon maa ladiri minnu kan ka tanu olu bɛ tanu mais ni e ko ko e bɛ anw ka tenue de don e tɛ k'a don par l'amour e bɛ k'a don de ko parce que e bɛ fɛ ka taa bin citoyenw kan k'u ka kɛmɛ fila fila minɛ e tɛ k'a kɛ ko ka citoyenw défendre e bɛ k'a kɛ de ko ka bin citoyenw kan idris martinez konipo b'i dénoncer bi a b'i dénoncer sini parce que polisi caman fana ka message vocal donna an kun yan nɔ non idris an yɛrɛ kun ka bonya b'i kan maintenant i bɛ k'i attaquer à la police moi je m'attaque pas à la police dɛ moi je m'attaque aux policiers corrompus n'i ye corrompu ye i ni idirisi bɛ ɲɔgɔn na n'i tɛ corrompu ye i ni idirisi ka sira foyi tɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que aw bɛ ka kuma in faamuya wa ka anw ka tenni de don k'e de bɛ taa bin mɔgɔw kan parce que a tɔ kɛra binkanni wale de ye ne ye min ye nin ko in na ne ye min ye nin ko in na nin dɛnkɔrɔ ko in na ne ye min ye binkanni wale de don u ka n wele n'u ye n wele bilahi n bɛ taa n b'a bɛɛ ɲɛf'u ye u ka ne wele ne yɛrɛ bɛ k'o de kɔnɔ u ka ne wele ne t'u wele dɛ mais u ka ne wele komi a fɔra k'u ko k'u bɛna ne wele u ka ne wele ɛ polisiw bɛna don ne ka inbox kɔnɔ wayi vraiment Idriss an ka bonya de b'i kan i ye nin mun kɛ tan i ye nin mun kɛ tantɔ ne m'a fɔ n ka video fan si n ko polisiw y'a don tan polisiw y'a bɔ tan ne ko n ko ce que l'homme là a fait ça salit l'image de la police n ko c'est une honte o tɛ tiɲɛ de ye est ce que o ye nkalon de ye maa bɛ se ka wari di polisi ma cogo di k'o reçu tɛ d'i ma aw yɛrɛ t'a dɔn depuis yen k'o ye surafɛn minɛ de ye o kuma fɔli o bɛ se ka ne da jeni yan o tɛ ne da jeni o tɛ ne nɛn jeni o bɛ fɔ piya voilà hɛrɛ bɛ si wa hɛrɛ wɛrɛ bɛ fɔ o kɔfɛ n'aw ko sisan k'aw dɛsɛra di k'aw bɛ fɛ ko ka taa ne ni polisiw de bila ɲɔgɔn na ne idris tɛ yɔgɔyɔgɔ o la yɛrɛ parce que ne b'a dɔn ne bɛ sariya de kan ne bɛ sira tilennen de kan est ce que vous comprenez n'aw bɛ fɛ ka polisiw de minɛ sisan k'aw bɛna olu fara aw kan ko nin kɛlɛ in na ne y'o de fɔ aw ɲɛna bilahi aw bɔgɔ ka fɛgɛn nin kɛlɛ in ye san saba de ta o a ye san tan de ta o ne kɔni bɛ taa doucement doucement est ce que vous comprenez parce que ne y'a ye k'a fɔ kɛlɛ in n k'a man nɔgɔn wa diɲɛ don o don n b'o de ye ka taa fɛ kuma de man ɲi fɛn bɛɛ tɛ fɔ réseaux sociaux sanfɛ sinon ne ye ko ye nin ko in kɔnɔla la a ka bon hakili ma n'a fɔra aw maliyɛnw ye walayi bilahi aw yɛrɛ b'aw sigi san ka kasi nka olu bɛɛ tɛ kuma fɔta ye quoi est ce que vous comprenez maa bɛ minɔgɔ to i la ka jeli bɔ quoi sinon ne ye min ye nin ko in na a ka bon hakili ma n bɛna essayer sisan ka solo wele nin wagati in na parce que la dernière fois u solo nana an ma sɔn ka olu yɔrɔnin ninnu fɔ parce que an bɛ ka baara de tun kɛ dugu ma wa a baara a bɛ ka tɔɔrɔ min da anw kan a baara a bɛ ka ɲani min da anw kan ala de b'a dɔn kira de b'a dɔn n bɛna lajɛ n'an sera ka solo sɔrɔ sisan an bɛ sɔrɔ ka na don u ka vokali in kɔnɔ k'a décortiquer hali sini mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu donna ne ka groupe kɔnɔ tuguni komi a ko ko ka groupe in de ci gurupu in tɛ ci bi gurupu in tɛ ci sini wa i bɛ gurupu in mɔgɔw ka wari sara ala kama ko yɛrɛ tɛ yɛrɛ i m'a fɔ ko wayi k'a bɛ kɛ buguni examen de ye ko olu tɛ wari in sɔrɔ e t'a sɔrɔ k'i bɛ taa di faamaw de ma faamaw k'a dun wa faamaw bɛ wari in dun nka i bɛ tila ka wari in sara o layidu idirisi fana b'o ta i ye n m'a fɔ ko bi don n m'a fɔ sini don dɛ ne t'a a san wagati dɔn dɛ mais maa minnu bɛ ne ka gurupu kɔnɔ i b'u ka wari sara ala kama ko yɛrɛ tɛ yɛrɛ an ka taga n y'o de fɔ n ka groupe kɔnɔdenw ɲɛna ni min bɛ fɛ ka bɔ o ka bɔ parce que ne ma mɔgɔ si wele ka na ko in na olu de nana se ne ma voilà n ko n b'u ka hakɛ de ɲini k'a d'u ma n y'a fɔ n ka groupe kɔnɔden bɛɛ ye n ma mɔgɔ wele dɔrɔmɛ kelen ko la dɔrɔmɛ kelen ko kuma tɛ ne ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ n ka telefɔni de ta ka mali wele ne de bɛ n ka telefɔni ta ka avocat wele ne de bɛ n ka telefɔni ta ka mali personnalité wele ne de bɛ n ka telefɔni ta ka n teriw wele mali la k'u ci a bɛɛ bɛ bɔ ne de idris ka pɔsi kɔnɔ donc ne ma maa si wele k'i ka na dɔrɔmɛ kelen di ne ma parce que olu ka dɔrɔmɛ kelen ko in tɛ o a bɛ ne ni denkɔrɔ de ni ɲɔgɔn cɛ ne ka objectif c'est denkɔrɔ ne ka objectif c'est pas ninnu ka wari k'o ɲini k'o d'u ma o ye ne ka kɛrɛ kɛrɛfɛ o ye ne ka kɛlɛ kɛrɛfɛden de ye quoi o ye ne ka kɛlɛ senkɔrɔla de ye quoi parce que ne ka kɛlɛ a tɛ taa n'olu ka wari de fana ma ɲini ka d'u ma quoi sinon o ye ne ka ko la fitinin de ye quoi hali ni ne ninnu ka wari ɲini ka d'u ma ninnu bɛ waa duuru ni waa tannin di ne ma a tɛ ne kɛ fɛn ye bilayi o tɛ pa paga de ɲɛ ne ye o kɔni a bɛ se ka a bɛ se ka kɛ n ye comme reconnaissance k'a fɔ vraiment Idriss i ye ko dɔ k'an ye an y'a dɔn i ye bon nin minɛ o bɛ se ka kɛ mais k'a fɔ de ko ninnu ka waa duurunin ninnu ka waa tannin ninnu ou bien ninnu ka waa filanin ninnu ko idris nin minɛ o tɛ se ka ne ka diɲɛlatigɛ falen bilahi parce que alhamdulilayi ne idris bɛ baara la alhamdulilayi sɔgɔma o sɔgɔma n bɛ wuli ka taa kɛ tan ka n ka wari minɛ wa alhamdulilayi don o don ça va chez moi plus que ça bazin kura saba bɛna le tuguni aw bɛna tila k'o fana ye ni ala sɔnna a ma a y'aw sigi dɔrɔn restez connectés wa toujours plus propre toujours plus beau aw m'a fɔ de ko wayi ko diɲɛ bɛ ka ne danga diɲɛ bɛ ka ne danga ne bɛ ka yɛlɛ sanfɛ aw t'a dɔn k'a fɔ ko aw de ye dangadenw ye o tuma na an k'a lajɛ n'an sera ka solo sɔrɔ nin wagati in na

Allô Ouais, Solo, ko bɛ cogo di D'accord. Solo, vraiment, an ka wele ser'i ma tuguni su in na parce que an y'o de fɔ nin ko in tɛ se ka pan e kunna donc euh, e de minɛla k'i bugɔ e de minɛla k'i torturer e de minɛla ka diɲɛ lajaba bɛɛ da e kan k'i lamaloya k'i minɛ k'i datugu k'i ka baaraw tiɲɛ donc o hukumu kɔnɔla la an y'a décider k'a fɔ ko vraiment nin ko in tɛ se ka bila tan parce que denkɔrɔ n'est pas un hors la loi donc an kɔni an jigi u y'o de fɔ wari tɛ anw bolo sanu tɛ anw bolo wa relation min bɛ denkɔrɔ la o tɛ anw na an jigi ye ala de ye o ala de bɛ ka an dɛmɛ nin kɛlɛ in daminɛ fo ka na se bi ma donc n bɛ fɛ ka mun fɔ an mago bɛ maliyɛnw na nin kɛlɛ in na maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko i bin kɛr'i kan i kɔni i ka i ye sariya latagama quoi parce que o de y'i se ye i tɛna se ka taa denkɔrɔ minɛ k'a fɔ ko a ye mun k'i la k'i b'o ɲɔgɔnna k'a la i tɛna se k'a siri i tɛna se ka foyi k'a la e se ye mun ye o ye ka taa fanga de la donc nin wagati in na an bɛ fɛ k'a dɔn est ce que solo i sera fanga tigilamɔgɔw ma wa n b'aw bɛɛ lajɛlen fo dirisi ne sera fanga tigilamɔgɔw ma parce que ne taara plainte kɛ tribunal la tribunal jumɛn commune six tribunal la d'accord i taara plainte kɛ don jumɛn ne taara n ka plainte kɛ commune ne taara plainte kɛ commune six tribunal la mercredi a mhm. dira jeudi mhm. n taara ka taa déposer 13ème na ala y'a kɛ u ye n wele mhm. ko ko min kɛra vraiment dabalibanko don vraiment idris k'a fɔ ko 13ème polisiw bɛ se ka ne wele ko nin ko in na olu ye procureur ka soit-transmis sɔrɔ ka tila ka n wele ka na ni ye na ko min kɛra a tɛ se ka ɲɛ vraiment o ye ne jigi sigi maliko la ne jigi dara mali polisiw kan bi n y'a dɔn ko mali polisiw bɛ yen D'accord euh, solo n y'o de f'i ɲɛna mali polisiw bɛ kɛnɛ kɔnɔ nin wagati in na magistraw bɛ kɛnɛ kɔnɔ nin wagati in na mali dɔrɔn tɛ dɛ n y'o de f'i ye diɲɛ de bɛ ka nin ko in suit est ce que tu comprends maliyɛn denw de ko ko mun kɛra solo la k'a ma bɛn wa an ma jɛn n'a ye o de hukumu kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ n'i sera mɔgɔ min ma u b'u dɛmɛ nin yɔrɔ in na n bɛna foli se euh, 13e commissaire ma n'o ye togola ye parce que tiɲɛ yɛrɛ la a ye wulikajɔ ni cɛsiri caman kɛ nin ko in na n y'o de fɔ wari kɔni tɛ anw bolo k'a di a ma mais ne fana idrisi y'a dɔn k'a fɔ n ko maaw bɛ yen nɔ hali sini tiɲɛ kanu bɛ maa minnu na dɔɔni est ce que tu vois ne t'a dɔn k'a fɔ ko mali kɔnɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la e solo hali ne don min na ne ko k'i ka taa treizième de i tun bannen don o kɛra wa o ma kɛ ne ye mun k'i nɔfɛ a bɛ tile fila tile saba bɔ n k'i ka taa treizième na i tun bannen don ko n'i taara k'u b'i minɛ k'i datugu n k'u tɛn'i datugu parce que ne b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ala ka maa ɲuman kelen kelenw bɛ yen n'olu banna don min na diɲɛ bɛ wuli est ce que tu vois n ko donc i ka taa parce que mɔgɔ kɛra cogo o cogo bɛɛ tɛ se ka nata wari la bɛɛ tɛ se ka boli wari nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ nin ko in na ko togola 13e commissaire a y'a jɔyɔrɔ fa parce que baara nana d'a ma cogo min na a ye baara kɛ ten tɔ donc nin yɔrɔ in na k'a fɔ ko an ka jɛ an ka foli d'ale ma fɔlɔ jan komi ko bɛ tagali ɲɛfɛ de an kɔni b'an sigi k'a tɔ lajɛ mais mun kɔni ye e ka soit transmis ye a taara ale de ka biro kɔnɔ baara kɛra wa baara ɲɛna je pense que baara la seginna ka taa tribunal la o tɛ wa o kɛra n'ala ka jɛ ye d'accord ma togola an bɛ togola fo idris n bɛ togola fo fo n t'a dɔn n b'a fo ka s'a dan na cogoya min na quoi a n'a ka cɛdenw eh, a kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka inspecteur ne t'a tɔgɔ dɔn ne tɛ mɔgɔ kelen dɔn 13 na e de ko ne ka taa so ne tɛ mɔgɔ kelen dɔn 13 kɔnɔ Ouais. i n'a fɔ 13 mɔgɔ tɛ ne dɔn cogoya min na vraiment ni wɛn ko in taara 13 mɔgɔ y'a minɛ o bolo fila la ka wulikajɔ kɛ ka na se fo bi ma depuis sɔgɔma fo sisan 13 mɔgɔ wulilen don ka jɔ ne ɲɔgɔnna ye fantanden hali esansi sɔngɔ kɛmɛ fila tɛ ne bolo k'a d'u ma ka wuli k'u cɛ siri nin baara in bɛ ɲɛ cogo o cogo a bɛ ɲɛ ten parce que ko mɔgɔ kelen ta tɛ mali ye treizième polisiw yɛrɛ mana wuli ka taa mɔgɔ minɛ u t'i sen siri u t'i bolo siri donc mɔgɔ kelen tɛ se ka wuli ka taa mɔgɔ minɛ k'o ɲɛ siri k'o sen siri olu sigilen ɲɛna k'olu tɛ wuli k'u jɔ vraiment ne jigi dara mali polisiw kan bi treizième commissaire yɛrɛ bɔra ka ne apprécier vraiment an bɛ nin baara in kɛ fo an seko dan vraiment ne ye jigi da mali polisiw kan bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ d'accord ne y'o de fɔ denkɔrɔ ɲɛna depuis ko in daminɛ n ko parce que a taara n'i ye BIJ la an ye infirme an ye a bolila ka taga n'i ye treizième na an ye infirme an ye maa minnu yɛrɛ tun taara plainte déposer i kan je pense que olu bɛɛ y'u ka plainte retirer o don wa o tɛ di mɔgɔ mɔgɔ minnu tora ka plainte plainte kɛ ne kan olu tora ka plainte retirer ka tila tuguni ka ɲini u tɛ ka ye tuguni o de ye kabako yɛrɛ ye n y'o de fɔ parce que vraiment togola min bɛ 13 na bi togola min bɛ 13 na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ affaire t'a fɛ yen ne y'o de dɔn bi sinon depuis ne wolola ne ma deli ka taa polisiso la depuis ala ye n dan ne ma deli ka taa kuma la polisiso la parce que ne b'a dɔn n'i taara dɔrɔn u b'i minɛ k'i datugu de surtout ye mɔgɔ min bɛ fantanden a t'i kɔ a t'i ɲɛ mais 13 mɔgɔ y'a yira ne la bi nin ko in a kɛɲɛnen bɛ n'olu ni de vraiment ne yɛrɛ dabali banna quoi d'accord n'o de f'i ɲɛna parce que n'o de f'i ɲɛna denkɔrɔ yɛrɛ b'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko wariko de b'a ɲɛnabɔ o vocal o yɛrɛ a diɲɛ bɛɛ y'o mɛn a ko ko a vocal n bɛna tila k'a monter k'a bila a ko ko wari de b'a ɲɛnabɔ mali kɔnɔ ko wa ko ale de tɔgɔ ko wari donc ne b'a yira denkɔrɔ la n ko wari tɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ɲɛnabɔ parce que maa dɔw bɛ yen nɔ hali sini i n'a fɔ idirisu ɲɔgɔnnaw olu ka hɔrɔnya an'u ka danbe ye o ma ban u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔla la donc an bɛna duwawu min kɛ sisan o ni an bɛna laɲini min kɛ o ye ala ka taa togola ɲɔgɔnna dɔ de fana bila sisan tribunal kɔnɔla la yen nɔ dossier in ka taa di maa dɔ ma mun fana bɛ miiri fantanw ka hakɛ la mun b'a miiri k'a fɔ ko fantan faama bɛɛ de ye kelen parce que o de bɛ fɔ an ka constitution kɔnɔ ko tous les citoyens sont euh, égaux en, en, en droit euh, mali constitution kɔnɔla la donc ni an bɛɛ ye kelen ye waritigi wo fantan wo bɛɛ ye maliden de ye bamani saba in de b'an bɛɛ ka wolosɛbɛn kan donc moi je pense que faut pas que u k'a fɔ k'u bɛna dɔ de ka wari minɛ ko ka taa bin dɔ kan ne y'a yira denkɔrɔ la de n k'a n'a ka waribatigiya o de tɛna marché mali in kɔnɔ est ce que tu vois parce que ni denkɔrɔ tun tora tan a tun bɛ bɔ n'i ye BIJ la a bɛ taa n'i ye treizième na kɔfɛ a bɛ taa n'i ye septième na mais n y'o de fɔ a ye wari tɛ anw bolo dɛ ala de bɛ anw bolo wa tant que ala b'i kɔ kɛlɛ la bilahi i wɔsiji kun bɔ kun tɛ donc mun de b'i bolo k'a fɔ kumakan laban na sisan kumakan laban min bɛ ne bolo k'a fɔ Idriss ne de bɛ Mali la yan bi tiɲɛ ka fɔ e bɛ caman dɔn ka tɛmɛ ne kan mais ne min bɛ Mali la yan bi ne y'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ bɛn ni juge ye Mali kɔnɔ sini sɔgɔma 10 heures n'Ala ma basi kɛ an bɛ bɛn ni juge ye minnu bɛ tiɲɛ fɔ an bɛ bɛn ni juge ye mɔgɔw ka kan k'u jigi da juge minnu kan depuis Ala ye ne dan ne ma deli ka don tribunal kɔnɔ mais sini y'a siɲɛ fɔlɔ de mais ne kɔni dalen don a la k'a fɔ a maliyɛn bɛɛ k'i hakili latigɛ k'a fɔ ko juge bɛ Mali la an ye 13e commissaire ɲɔgɔnna sɔrɔ cogoya min na an b'a dɔn o ɲɔgɔnna caman bɛ justice la fantan ka dɛrɛmɛ kelen o mɔgɔ ti fantan ka dɛrɛmɛ kelen n b'a dɔn an bɛ bɛn n'o mɔgɔ dɔ ye parce que wari bɛ mɔgɔ ninnu bolo olu yɛrɛ de ye wari ye faamaw b'u bolo u bɛ wari ta ka taa di faamaw ma o si tɛ problème ye ala de b'an bolo ani mali juge ɲumanw n b'a dɔn an bɛna bɛn ni juge minnu ye walahi de ye ala olu tɛ dɛrɛmɛ kelen minɛ denkɔrɔ bolo N D'accord. m'a fɔ ala ɲinana ma hali n'olu ye wari minɛ denkɔrɔ bolo walayi u bɛ sariya baara kɛ sini ne dalen don o la ne bɛ D'accord. maliyɛn bɛɛ fo Bon, mɔgɔ minnu- mɔgɔ bɛ yen k'i jigi tigɛlen don bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko mali justice bɛ yen tiɲɛ bɛ yen a bɛ kɛ an D'accord. bolo nkalon don mais walayi a bɛ yen bi ne y'a dɔn minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ nin wagati in na sisan donc i bɛ se k'a fɔ anw ye u ye mun ni mun yɛrɛ de k'i la n'i taara plainte déposer u kama wa baara min kɛra ne la ne bolo nin y'a siɲɛ filanan fɔtɔ mɔgɔ minnu ye ne sen fila siri ka n bolo fila siri ka tila ka n ka gileki fara ka bɔ n na k'a kɛ ka n ɲɛ siri yanni u ka kɛ marifa bɛ cɛ bolo n'i m'a fɔ i bɛ ka ko min dilan i ni denkɔrɔ ni i ni mɔgɔ bɛ ka ko min dilan ka denkɔrɔ ko ban n'i m'a fɔ an b'i faga ɛ o m'aw bɔ ko ka turu cɛ ka taa ne ye segu u bɛna taa mun kɛ ne la segu nin ko in na ne bɛ mali bɛɛ fo parce que ni nin ko in ma kɛ ni nin ma kɛ nin tɔgɔ la tantɔ mali karamɔgɔw bɛ mɔgɔ faga min na walahi a ti ban non c'est vrai c'est vrai c'est vrai mali karamɔgɔ bɛ mɔgɔ faga min na a ti ban a bɛ juguya ka taa fɛ de don o don mɔgɔ faga ko bɛ mali la ka taa fɛ don o don mɔgɔ faga de bɛ ka mali la ka taa fɛ o tuma aw ma ala y'an da k'an di karamɔgɔ ma ko karamɔgɔ nin k'anw faga de yan ne bolo ala y'an da ala de b'an faga kɛ mɛ ala m'an di karamɔgɔ nin ma k'u k'an faga nin ko ko kɛra mali na walayi a t'a fɔ mali faamaw ye fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la ne kɔni bɛ ti ka bɛɛ hakili latigɛ la parce que ne bolo bi ne bɛ yɔrɔ min na bi walayi de ala y'ale kɛmɛ fila ne bolo k'a di mali faamaw ma ni kuranɛ cɛ mɛ ko in wuli terezɛmu kɔnɔ bi mɔgɔ wulila k'i jɔ ka ne filɛ de i b'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna denmisɛnnin kunkan ko ten i ye ko ma ɲi n parilen tɛ fɛn tɛ n bolo mɛ alihamudulilayi n bɛ ala fo walayi hali ni ne banna bi n bɛ ala dɔn parce que n ka kɔrɔtu wulila ka jɔ bi jama min bɛ k'an lajɛ bi o jama ɲɛna ne fana bɛna fɔ n ko wagati sera i fana i k'i foto ci n ma n k'a dɔn au moins n fana bɛ ka mɔgɔ min defan parce que ne y'o de fɔ ne bɛ k'aw defan ala kama ani kira kama de bilahi hali sini n t'i yelen dɔn i finnen wo i jɛlen wo ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn ne idris donc maintenant n b'a fɛ ko n'an tilala nin kuma in na sisan au moins i k'i foto ci n ma parce que i den de foto b'i ka profil la n bɛn'a yira mɔgɔw la dɔnna aw ɲɛ b'a la n tɛna i den foto yira sa mɛ n b'a masquer quoi den fitinin de foto b'a la donc ne ɲɛ bɛ nin petinin de la depuis an ye kuma daminɛ donc n b'a fɛ k'a dɔn au moins ni mɔgɔ min bɛ kuma na i finnen wa i jɛlen don wa i k'i foto ci n ma parce que ne y'o de fɔ ne mago tɛ k'a dɔn i ye mɔgɔ min ye ne mago bɛ k'i dɛmɛ parce que i ye fantan de ye jigi t'i ye se t'i ye mɛ a ka di n ye k'a dɔn bi kɔni ni mɔgɔ min bɛ kuma na n'o fana tɛ k'i ma baasi ye n'ala sɔnna n bɛ tila ka n foto ci i ma idris n'ala sɔnna ok merci beaucoup donc so voilà n bɛ maliyɛnw fo vraiment ne ko idris a to n ka maliyɛnw fo quoi a to n ka diɲɛ bɛɛ fo nin ko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu jigi tigɛlen don walayi hali ni ne ni tigɛra su in na idris ne y'a dɔn ne bɛ jamana dɔ kɔnɔ walayi terezɛmu kɔmisɛri kuturu de wulila ka bɔ a ka biro kɔnɔ c'est-à-dire ka ne filɛ a jɔlen binna kasi a ɲɛji la o bɛ ne bɔ quoi D'accord. Wallahi ka bɔ a ka bureau kɔnɔ ka jɔ ka ne filɛ a binna kasi a ɲɛji la. Inspecteur jɔlen don a bɛ ne ka na ka bigi ɲimi. Tellement que nin bɛ se ka kɛ Mali la cogo di? Olu bi yan. Vraiment nin ye ne bɔ quoi. Hali ni Ala ye ne faga bi n bɛ Ala fo wallahi bi. Non tiɲɛ la. Nin diyara ne ni ye n bɛ Ala tanu. Nin fana bɛ se ka don Mali histoire la k'a fɔ ko waribatigi dɔ taara ni fantannin kɔyɔ kɔyɔ ye polisiso la k'a ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la. donc an fana bɛ se k'a fɔ ko nin ye nin ye fierté ye an ka mali polisiw ma vraiment nin ye honneur ye an ka mali n bɛ a bɔ ɲɔgɔn na dɛ mali polisi ladiriw mali polisi tilennenw nka binkannikɛla ninnu ko tɛ dɛ voilà donc mali polisi minnu tilennen don minnu ko k'olu ye tenue de kanu k'u nakun ye baara de ye vraiment an ka foli b'u ye nka minnu ko k'olu binkun ye olu nakun ye ka bin mɔgɔw kan de k'u yɛrɛ enrichi de n y'o de fɔ aw bɛ taa idris jɔlen sɔrɔ aw ɲɛfɛ donc n'aw ko ko idris b'aw kɔnturu la idris tɛ polisi kɔnturu la dɛ idris bɛ polisi yuruguyurugulaw de kɔnturu la wa a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ donc n'aw sirannen de don k'aw bɛna don ne ka inbox kɔnɔ aw ka jɔ aw kan ka jɔrɔ dɛ parce que an ko fantanw ka hakɛ de ka ɲini ka d'u ma kuma banna ko ye o dɔrɔn de b'an se ɲɔgɔn ma n'aw ma bin fantanw kan aw ni idris tɛ se ɲɔgɔn ma hali ala kelen na kuma tɛ kira kelen ma voilà donc solo an b'a essayer k'i bila yan nin wagati in na i y'a mɛn n'ala sɔnna ok vraiment merci beaucoup i ka intervention na a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ maliyɛnw wele donc bɛɛ ka jɛ ka nin événement in suyi ni min bɔra a la o fana kunnafoniya bɛna di maliyɛnw ma kɔfɛ ni ala sɔnna a ma voilà donc maliyɛnw komi n y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na anw y'o de fɔ tiɲɛ na wari tɛ anw bolo sanu tɛ anw bolo jaman tɛ anw bolo foyi foyi tɛ anw bolo fɛn min bɛ anw bolo o de tɔgɔ ko ala fɛn min bɛ anw bolo o de tɔgɔ ko kira an bɛ baara kɛ n'o dɔrɔn de ye maliyɛnw sisan an bɛna jɛ an bɛ dɛnkɔrɔ lamɛn an b'a décortiquer dɔɔnin parce que a ye direct dɔ kɛ direct min kɔnɔla la tellement k'u kun panikelen don hali kamera gansan k'a classer u ma se k'o kɛ u taara kamera jɛngɛ de bon a man di ye parce que a bɛ n ka ordinateur de la sɔɔni n b'o fana yira aw la tellement k'u panikelen don kamera kun jɛngɛnen don de dɛnkɔrɔ yɛrɛ jɛngɛnen don a kɛrɛ de kan a bɛ ka kuma a bɛ ka fu fɔ dɔrɔn paniki b'a kan a taara avocat fila de ta nka an ta ma s'o ma maliyɛnw n bɛna fɔ aw ɲɛna ne idris ne tun ye layidu ta aw ye yan nɔ n ko n tun bɛna avoka ta ka di n ka gurupu kɔnɔ mɔgɔw ma an tun taara se avoka fɔlɔ dɔ ma o avoka in o ka wari a cayara fo ala yɛrɛ y'a dɔn k'a dama tɛmɛna kojugu est ce que vous comprenez parce que ne yɛrɛ tun b'a dɔn ko mali kɔnɔ ko avoka yɛrɛ sara bɛ se ka taa se nin ma surtout ninnu dossier fasuguya la avocat in n tɛna ale tɔgɔ fɔ parce que dɔ de fana ye n ci avocat in ma mais a kɔni a bilala anw ka disponibilité la parce que a y'an lamɛn voilà a y'an lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de mais problème ye mun ye ale ye wari min fɔ an ka mɔgɔw ka ko la hali n'i y'an ka mɔgɔw ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ se o wari in ma parce que 5 millions ko kumaw de tun b'ale da kɔnɔ ne y'o de fɔ n ko parce que tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n ko ne ka mɔgɔ ninnu a se t'u ye bi a se t'u ye sini est ce que vous comprenez donc ala barika la an ye cabinet dɔ sɔrɔ qui est prêt à nous accompagner donc o cabinet ni ala sɔnna a ma sini n ka ciden bɛ se olu fɛ yen nɔ o bɛna a ɲɛnabɔ parce que o avocat fɔlɔ in ko ko 5 millions ko mais k'ale bɛ se k'a to anw ye ko 2 millions 700 mille 2 millions 700 mille mɔgɔ minnu ka waa bi naani waa bi seeginiw balanbalannen don n'i ko k'i bɛn'o fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ n ka cɛ forokoni bɛ to a dogidogi sira la est ce que vous comprenez donc a wari a cayara ne y'o de fɔ aw ɲɛna moi je suis là toujours an ka baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ idris kelen tɛ se ko la koyi n'i y'a ye nin ko in bɛ ka abuti c'est parce que aw de bɛ ka idris accompagner aw de bɛ idris kɔ yan nɔ a maloya tɛ idris la k'a fɔ yan nɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la o se tɛ ne ye k'o avocat ta k'a fɔ ko n bɛ taa 5 millions ou bien 3 millions ninnu don avocat la tiɲɛ na o se tɛ ne ye pour le moment voilà mais komi n y'o de fɔ aw ɲɛna diɲɛ de bɛ ka nin ko in suyi nka avocat min kɔni mana anw dɛmɛ nin ko in na ko e sera ka anw ka wari ɲini k'a di anw ma ka se ka dɛnkɔrɔ ko in daga ta ka bɔ anw da la e k'a dɔn k'a fɔ ko idris fana bɛ e ka promotion kɛ yan nɔ pendant une année gratuitement maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen k'a mago bɛ avocat la o bɛɛ bɛ taa e ka cabinet la ni ala sɔnna a ma parce que maliyɛnw de bɛ ka nin suyi guinéenw de bɛ ka nin suyi eh, eh, sénégalais de bɛ ka nin suyi donc a affaire ni cɛ o cɛ avoka o avoka kabinɛ o kabinɛ ye an dɛmɛ nin ko in na an b'i fɔ maliyɛnw ye k'i yira maliyɛnw na k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ yan fantanw ka ko la k'a dɔn k'a fɔ fana nin bɛ yan fantanw dɛmɛni na wa ni ala sɔnna a ma i ni fantanw bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a escroc karamɔgɔ kirikara ninnu minnu bɛ ka fantanw ka wari minɛ ka bin u kan bilahi an b'u bɛɛ ka dossier di aw ma kelen kelen aw k'u bɛɛ ka hakɛ ɲini ka segin u ma parce que o de fɔra sariya yɛrɛ bɛ yan normalement pour que ka maaw dɛmɛ minnu n'u hakili tɛ baara kɛ de sinon ne ye video kɛ a la yan maliyɛn den bɛɛ y'a ye togo togolaw wulila ka escroc in minɛ k'a datugu u ma mɔgɔ si ka plainte kɔnɔ u wulil'u yɛrɛ ye ka enquête kɛ ka cɛ minɛ k'a gɔgɔrɔ wa o cɛ yɛrɛ tun bɛ ka mɔgɔ min escroquer o fana tun ye maliyɛnw de ye parce que nin filou ninnu a ka teli ka maliyɛnw de sɔrɔ kosɛbɛ quoi mais ne kɔni y'o fɔ ne ye video kɛ daminɛ denkɔrɔ kan don min na ka na se bi ma o kɔfɛ cɛ o cɛ nana ni dossier ye k'i ye denkɔrɔ y'i escroquer k'i ka wari papier la ko ne ka video dati kɔfɛ de ko a y'i escroquer i n'i kungo de bɛ ɲɔgɔn na parce que Idriss da tɛ don o dossier la Idriss ta c'est pour vous conscientiser k'a yira aw la ko mɔgɔ tɛ se ka wari multiplier wari i bɛ baara de kɛ pour que ka se ka wari sɔrɔ donc sisan an ka jɛ an ka denkɔrɔ ka ŋanaŋanakanw lamɛn tellement que denkɔrɔ dɔnko banna a yɛrɛ tun bɛ ka mɔgɔ minnu bisigi n'o ye lalabi ye parce que don dɔ u taara ni solo ye bisi la u ko ko lalabi de tun bɛ solo kɔfɛ bi tellement que idrisi y'a buntɛ u da la u bɛ ka taa lalabi de tanu tellement que n y'a buntɛ u da la u bɛ ka taga eh, eh, farabana mustafa de tanu tellement que n y'a buntɛ u da la bilahi u laban u bɛna fɔ ko diko de bɛ ne kɔfɛ u bɛ ayidara mais aw ma foyi y'a la fɔlɔ n'o de fɔ aw ye cɛ si tɛ yen k'i bɛ se ka idrisi manipuler idris bɛ ko dɔ de to yen ko dɔ kama mais k'a fɔ ko cɛ de bɛ yen k'i bɛ idris manipuler ou bien k'i ye wari di idris ma k'i bɛ idris bila ko dɔ la o cɛ tɛ yen wa n y'o fɔ bɛɛ ye mɔgɔ hali n'i ye ɲuman kɛ ne ye n'i filila don min na n bɛ bɔ k'i ka fili f'i ye o tɛ fitiriwaleya ye dɛ nin bazin riche ba min filɛ ne la suwala de y'a don ne kan na nka ni suwala filila don min na n bɛ bɔ k'a fɔ a ye n y'a fɔ maliyɛn den bɛɛ ɲɛna n ko wura dusu dusu ye 1 million jan ka ko n ka n dɛmɛ ka n ka eh, projet monter mais don min na n'a filila idris cɛ n bɛ bɔ k'a fɔ a ye ne don donc k'aw hakili pɛrɛn ka bɛn a ma don min na n'a filila ni n bɔra ko n b'a fɔ a ye aw kana n'a fɔ hali tɛ maloya cɛ ye wari d'i ma un un cɛ ka wari tɛ idris lajɔ dɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna ne tɛ video kɛ na wari kama ne ta ye de ka tiɲɛ ani nkalon de ta ka bɔ ɲɔgɔn na o de ye idris sigikun ye facebook in sanfɛ yan nɔ voilà donc an ka jɛ an ka denkɔrɔ lamɛn asidiya a bɛ da denkɔrɔ ta ma aw ye ne kanubagaw ye aw ko ko ne ka kuma dabila n'i ye kuma dabila aw kelen bɛ tila k'a fɔ ko minnu bɛ ka kuma n'i y'a ye tɛ ka kuma ko tiɲɛ don donc kuma de bɛ kɛ mais mais a ma kɛra surprise aw yɛrɛ ka denkɔrɔ filɛ sa diɲɛ aw yɛrɛ ka denkɔrɔ filɛ ala ye ne da ko dɔ kama ni dɔnni tɛ hali n'i ye ɲɛfiyɛntɔ ye n'i ye ne denkɔrɔ kumakan mɛn ne bɛ diya i ye o seko t'i ye quoi hali ni ala ma dusukun di mɔgɔ min ma o ye diɲɛ dɔnni de ye mɛ bi ɲɛ b'a la tugun minnu bɛ ka kɔntine ka mɔgɔw anarike ni denkɔrɔ ka fotow ye ka to ka wariw bila bila u kɛlen bɛ ka jɔn de tɔgɔ bila o kɔnti in kɔfɛ tugun o ye gawusu bɛrite de u y'a bila gawusu bɛrite bamakɔ kɔnɔ yan n'i ko gawusu bɛrite bɛɛ hakili bɛ taa jɔn na o ye lala den ani abi den a ma foyi kɛ denkɔrɔ la mɛ juguya kuma min fɔ denkɔrɔ na o kɔrɔ de kɛra kun na denkɔrɔ maaw k'a ɲini k'a dɔn jɔn de ye denkɔrɔ a fɔra den min ma ko den n'a kɔrɔbayara jɛ bɛ kula la o de ni denkɔrɔ ye min ye daramani dumɛ de tɔgɔ ye k'o ye denkɔrɔ ye min ye den min n'a bɛ kɔrɔbaya jɛ bɛ kula la mun ne mɔkɛw ye fɛn dɔ de labɛn ne bɛnbaw ye fɛn dɔ de labɛn ne fa ni ba ye fɛn dɔ de labɛn mɛ maa caman bɛ kɛ sababu ye denkɔrɔ ko in a bɛ maa caman mangoya donc a ka page min ni sutura b'a kan a ye denkɔrɔ to yen sinon a ka page bɛ mangoya sɔrɔ walayi denkɔrɔ walahi bilahi an ka page a ma deli ka mangoya yɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ nin kan denkɔrɔ maliyɛn bɛ tiɲɛ de fɛ sa maliyɛn tɛ nkalon de fɛ aw yɛrɛ ɲɛ na aw bolo k'aw bɛ ka ko min kɛ idirisi la k'o bɛ ka idirisi la tuguni de aw yɛlɛko de bɛ ne minɛ quoi mɛ aw ma idirisi dɔn n bɛ aw lada ala ko la yan an ka taga parce que denkɔrɔ tɛna changer eh, maajugu dɔ de bɛ mali kɔnɔ yan n b'o fɔ a ye bi dɛ maajugu premier ye jɔn ye o ye dɔnniba dɔ ye mali kɔnɔ yan dɔnniba min n'a dɛsɛra bon sisan a bɔra lala abi ninnu na a bɔra bɛɛ la a bɛna taa bin mɔgɔ wɛrɛ kan tuguni parce que ale yɛrɛ ka mentalité la quoi maa dɔ de bɛ ne idris kɔfɛ sinon kɛcogo tɛ nin na quoi est ce que vous comprenez donc a bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ bisigi tuguni mais a tɛ ka sɔn k'o tigi tɔgɔ fɔ dɛ an ka taga n bɛna a ka nkalon de jɔ a la sisan dɔnnibaga min n'a tɛna dawula sɔrɔ bilen o ye dɔnniba jumɛn ye a tura farabara musa jalo mali kɔnɔ ne de ko ko ni laturuda ye tiɲɛ ko musa fɛ tiɲɛ ye ne tɛ nkɔsɛ ne tɛ fitiriwale ye farabara musa jalo n b'a fo k'a barika da bilayi musa bɛ vokali ci ne ma kuma dɔ n t'a jaabi parce que an ka maakɔrɔ don ani bonya ka kan ko n bɛ sen na a mana ye ala k'a kuma kɛ mɛ a b'a dɔn ko n bɛ sen na mɛ a bɛ k'a fɔ n ka denmisɛnninw ye de a bɛ fɛ ka n na di musafu bɛ ne ka denmisɛnninw wele a ye telefɔni di denkɔrɔ ma n ko non a y'a fɔ a ye ko n tɛ yan pour que n ka dɔgɔyama kana s'a ma parce que bɛɛ b'i dusukolo dɔn mɛ musafu ye mali image dɔ de ye mali image dɔ don o maa jugu in delila k'a fɔ ko musafu taalen kaso la ko ale de ye weleli kɛ ko ka musafu maliyɛnw aw bɛɛ a ye nin lamɛn ka ɲɛ dɛ sisan denkɔrɔ dɔnko de banna denkɔrɔ bɛ fɛ ka mali karamɔgɔ bɛɛ de fara a yɛrɛ kan sisan pour que ka na k'u ɲɛsin idirisi ma k'u bɛ idirisi kɛlɛ parce que a kelen tɛ se tuguni quoi ni trapu kalayala a ma kojugu quoi aw m'a ye o don ko tellement que video la a buntera denkɔrɔ bɔra a tun bɛ ka ne idrisi yɛrɛ tanu ko ne ma tiɲɛ de dɔn fɔlɔ ko ne ye tiɲɛ dɔn ko ne bɛ segin tiɲɛ ma tellement k'an y'a bunte a ko k'ale tun ye du tɛrɛn san malika ye k'ale tun bɛ fɛ ko ka du jɔ ko k'o di malika ma maliyɛnw depuis ye aw kan k'a dɔn dɛnkɔrɔ ye mɔgɔ fasuguya min malika c'est d'abord une personne qu'on ne voit même pas ne t'a dɔn e bɛ taa du terrain san k'o di o tigilamɔgɔ ma cogo min na malika bɛɛ b'a dɔn malika ka kɛlɛ kun ye mun ye yan malika nana ni kɛlɛ min ye o kun ye karamɔgɔ kɛlɛ de ye donc nin kɔrɔ ye mun de ye sisan n bɛna malika corrompu donc maintenant ni n ye du terrain d'a ma ka so jɔ a ye donc a tɛna se ka ni i fɛn fɔ ne ta la donc a b'i pan ne ta kunna est ce que aw ɲɛ bɛ cɛ kun ka système na wa sinon ne t'a dɔn e tɛ malika dɔn i t'a fa dɔn i t'a ba dɔn maa yɛrɛ tɛ malika yelen dɔn e bɛ se ka taa du terrain san k'a di o tigilamɔgɔ ma cogo di aw yɛrɛ ni ala cɛ nin kuma bɛ don hakili fɛ wa nin kuma bɛ don hakili fɛ a y'a fɔ maliyɛn den bɛɛ y'a mɛn k'ale k'ale tun bɛna fɔ siko ye n t'a dɔn k'ale ye du terrain san o ye k'ale tun bɛna deux miliyɔn wa n t'a dɔn mun d'o ma maliyɛn den bɛɛ y'a mɛn pourquoi i b'a san ka d'a ma parce que a bɛ k'i gosi a bɛ ka karamɔgɔw gosi jani tour ka s'i ma i b'a dɔn e bɛ ka waleya min kɛ tôt ou tard malika tun bɛ s'i ma donc jani malika ka s'i ma i bɛ kɔn fɔlɔ ka malika négocier e ka ko in tun t'o de ye wa i ka ko in yɛrɛ objectif tun t'o de ye wa sinon ne ma du san kun dɔn ka di malika ma o malika bɛ ka aw de kɛlɛ e bɛ taa du san cogo di k'o d'o ma an ka taga bila o vocal bɛ n kun don dɔ n bɛna o vocal di n ka maaw ma k'ale de ko ko musaf bila k'a ka taa denbaya seli k'a ka denbaya la e tɛ mɔgɔ min fɛ i ma deli ka kan fɛ i y'a neni bɔn kunu ale de tun ye musaf jugu numéro 1 ye bi ale de bɛ ka musaf tanu a kɛra o ka jeliba ye a bɛ tila tuguni a bɛ kɛ lalabi ka jeliba ye ni e bɛ tila nin bɛɛ la n'o de fiɲɛna i bɛ taa baya ta hayidara fɛ ni e m'o kɛ an ka taa dɔrɔn kokolo nini ka diɲɛ sɔn bɛɛ da la i ka tɔgɔ kama e bɛ se ka weleli e ka weleli jumɛn bɛ kɛ ko bila kuma da minɛ yan non sumaya sira de musaf bila ta nin kan wa sumaya ye tiɲɛ koyi boliko ye tiɲɛ koyi mais o kuma min tɛmɛnen n'a cɛ a vocal bɛ n bolo k'ale de ye weleli kɛ ko ka musaf bila ko ka taa ka seli kɛ denbaya la o kɔfɛ a nana wuli jɔn kɔ mɔgɔ min n'a ye exemplaire di mali ma n'a ye image dɔ di mali ma dɔnni sira kan o ye lalabi ye maliyɛnw don min na solo taara biji la solo ka interview bɛɛ taara eh, passer ni lalabi kelen de kan lalabi n'i t'a kalama n b'a f'i ye dɛ nin cɛ in walayi bilayi n'a ye pɔsɔn sɔrɔ a b'a k'i kɔnɔ bi a bɛ k'i tanu mun na parce que bi a mago b'i la a mago bɛ allié de la pour que ka idris kɛlɛ lalabi i bɔ ne ka sira kan fɔlɔ lalabi n bɛ segin k'a f'i ye tuguni i bɔ ne ka sira kan kɛlɛ tɛ i ne ni ɲɔgɔn cɛ n t'i dɔn n t'i ka activité suivre n t'i ka foyi dɔn a bɛ ne ni dɛnkɔrɔ de ni ɲɔgɔn cɛ face à face a ka bani ninnu n'a ka sagani ninnu bɛ ka taa page kan kɛmɛ fila fila minɛni na waa fila fila minɛni na olu ko tɛ a bɛ ne ni dɛnkɔrɔ de ni ɲɔgɔn cɛ donc aw kana sɔn ka bin a ka piège in kɔnɔ k'a bɛna aw tanu bi nin cɛ in n'a ye pɔsɔn sɔrɔ a b'a kɛ aw kɔnɔ parce que a bolo ko aw de y'a jugu fɔlɔw ye mais an ka taa ɛ larabi ye tɔgɔ min sɔrɔ denkɔrɔ b'a sɔrɔ wa musafu ye tɔgɔ min sɔrɔ ne b'a sɔrɔ wa dɔnni sira kan dunun ye nafolo min sɔrɔ ne denkɔrɔ b'a bɔ min u ye succès min kɛ ne b'a bɔ min mais maa ni i fɛnɛ kɛra ka succès sɔrɔ maa jugu bɛ don i senkɔrɔ ka kuma bɛɛ f'i ye mais denkɔrɔ t'a kun fɛ hakili de bɛ denkɔrɔ la o kama n ko musafu ne denkɔrɔ y'i ŋaniya ne y'i juguya dusukun na ne denkɔrɔ ni ne ni ala cɛ ne ɛ dɔnni yɛrɛ ka bɔ la musafu yɛrɛ tɛ se ne na fɔlɔ diɲɛ ni diɲɛ la fɔlɔ kɛlɛ ni diɲɛ la musafu yɛrɛ tɛ se ne na a yɛrɛ b'o dɔn musafu yɛrɛ tɛ se ne na fɔlɔ mais a yɛrɛ hakili b'o tɔ faamu aw yɛrɛ b'o hakili b'o tɔ faamu o kɔrɔ b'a o kɔrɔ bɛ yen mais musafu ne tun y'i juguya ne denkɔrɔ bilahi ne tun y'i juguya aw yɛrɛ y'a mɛn dɛ k'ale tun ye musa juguya wa hali sini musafu juguya b'a kɔnɔ nka bi a sofelen de don a ko bilahi n ko n'i ye ku bila denkɔrɔ kɔnɔ bi a bɛ balabala depuis ala ye denkɔrɔ da denkɔrɔ bɛ siran fɛn min ye a bɛ fɔ o de ma ko fanga denkɔrɔ tɛ hali tɛmɛ treizième carré fɛ tuguni kuma tɛ biji ma a bɛ mɔgɔw dɔrɔn de cici ka procuration di mɔgɔw ma a yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ dɛ nka a tɛ taa a bɛ procuration de di maa fuw ma k'olu bila baara la nka a yɛrɛ tɛ sɔn ka taa bi bi in na a kɛlen don k'i entouré ni mali faamaw dɔrɔn de ye n ko n y'o de fɔ aw ye dossier in idris b'a kɔnɔ de wa n b'a dɔn de appeliw de bɛ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ aw bɛ hakɛ to n ka batterie décharger la tuguni n ka o bila charge la vite fait la

larabi ne denkɔrɔ tun y'i juguya a y'o fana mɛn dɛ bilahi ne ni kuranɛ cɛ ne tun y'i juguya hali sini o juguya b'i kɔnɔ i y'a kɛ sa o i m'a kɛ sa o wa ne denkɔrɔ yafara bɔ bi juguya tɛ denkɔrɔ dusukun na u wulila larabi fɛnɛ kɔ yan parce que ko fɛnɛ larabu eh, turabu turabudala ye ka diɲɛ nkalon bɛɛ da o la ka montage sugu bɛɛ k'o la Ouais. tɔgɔ nɔfɛ tɔgɔ nɔfɛ mamu ne ne ta u y'o goro k'o goro fo y'a siyɔrɔ bila e e kelen pe mali kɔnɔ e fa ta tɛ mali ye e ba ta tɛ mali ye e ko k'e tɛ fɛ ka tɔgɔtigi wɛrɛ e ko k'e tɛ fɛ ka tɔgɔtigi wɛrɛ ne bɛ se ko la n ko dɔnni ye fɛn dɔ de ye n'i bɛ se ko la mɔgɔ bɛ t'i nɔfɛ de ne denkɔrɔ tɛ wusulan wusu o ne tɛ nasi mun ko kiliyan ka na a ko sisan ko dɔnni ko n'i bɛ se ko la ko mɔgɔ bɛ t'i nɔfɛ de a yɛrɛ de ye nin fɔ dɛ ne ma nin fɔ yɔrɔ mais e bɛ se ko la pourquoi e tɛ ban publicité kɛ la ni e bɛ se ko la pourquoi e b'i si ban radio animateurs fɛ yen mobili di la olu ma pourquoi e b'i si ban eh, eh, médiaw la mobili di la olu ma n'a sɔrɔ e bɛ se ko la fɛn dumani de b'a yɛrɛ feere o n'a sɔrɔ e bɛ se e de da y'a fɔ sisan dɛ n'i bɛ se mɔgɔw de bɛ n'i fɛ yen alors publicité ba in kun ye jumɛn de ye n bɛna wari de dilan k'a di mɔgɔw ma ok mais pourquoi ka mɔgɔ ka wari minɛ ka tila ka wari d'a tigi ma logique bɛ min o yɔrɔ la a ko a ka kuma kɔnɔla la nin ye kalafisi de ka kuma ye nin tɛ idris yɛrɛ ka kuma ye dɛ ne ni kalafisi tun bɛ baro la kalafisi ye mun fɔ n ye a ko a ka baro kɔnɔla la a ko ko effectivement ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ k'olu nana ale ka groupe kɔnɔ ko c'est des espions k'olu ma na baara kama ko mais ko ale ka eh, fɛn ɲɛnamani kumabali ko ni wari bilal'o kan dɔrɔn ko a bɛ wari ta k'a fili ko depuis i nadon ko parce que k'a b'a dɔn ko a b'a dɔn k'a fɔ k'i ma na eh, baara la quoi ne ma min faamuya sisan o mɔgɔ minnu ni e ka fɛn ɲɛnamani kumabali y'u ka wari ta ka fili e yɛrɛ y'a dɔn deja k'u nana ko ka na e kɔrɔbɔ de kalafisi ka kuma la ni i b'a dɔn k'u nana i kɔrɔbɔ de pour que i t'u ka wari ta dɔrɔn k'a d'u ma ko bon a y'aw ka wari minɛ komi aw nana ne kɔrɔbɔ de n tɛ se ka aw ka baara kɛ olu tɔ yɛrɛ tɛna sɔn e ye k'a fɔ cɛ nin cɛ jaa bɛ ko kalama koyi a y'a dɔn k'a fɔ ko an nana a kɔrɔbɔ de non e ka fɛn ɲɛnamani kumabali y'a ta ka fili nka e kɛlen don k'i jɔ olu ka wari kan k'e t'o di k'o wari ko aw bɛ taa faama bonda de la ko sinon k'o wari k'o tɛ lasegin depuis yen e t'a dɔn k'a fɔ ko e tɛ tiɲɛ kan maliyɛnw n bɛna kuma tiɲɛ de fɔ aw ye a ko ko nin wagati in na ko piciti tɛ wari lasegin tuguni mun na a y'o fɔ parce que a kun t'a dɔn ko nin jamaba in bɛɛ tun bɛna wari minɛ maa minnu bɛ ka taa wari minɛ bi denkɔrɔ bolo a ka bon hakili ma ne y'o de fɔ aw ye piramidi in bɛ écrouler ten dɔrɔn de ni bɛɛ taara i ka wari minɛ wa an bɛna taa n'o système de sisan n y'o de fɔ denkɔrɔ ye ala kama ko tɛ dɛ ala kama ko tɛ kira kama ko tɛ an bɛ i la bin de ni an barika o ni ala ka duwawu ye parce que an bɛ mɔgɔw de bila ka t'u ka wari minɛ kelen kelen kelen fo k'a kɛ i yɛrɛ tɛna se ka wari in sara tuguni est-ce que vous comprenez donc a ko piciti tɛ taa wari sara tuguni mun na parce que en réalité wari de t'a bolo tuguni ka di piciti ma il n'a plus d'argent à donner à piciti pour que ka mɔgɔw rembourser donc a b'a fɔ ko wari tɛ di piciti ma tuguni k'u ka passer ale yɛrɛ fɛ yen wa a bɛ ka mɔgɔw lamunumunu ka mɔgɔw lamunumunu an ye muso kura dɔ don an ka groupe kɔnɔ bi o muso in ka 4 millions ani waa kɛmɛ ani kɔ de bɛ denkɔrɔ la waa miliyɔn naani ni waa kɛmɛ ni kɔ o de bɛ denkɔrɔ la a bɛ ka diɲɛ nkalon bɛɛ tigɛ o muso in ye a taara ko wa ko muso in ka na ni valisi ye ko dɔn ko ni o nana ni valisi ye k'o ka wari bɛna d'a ma muso tilala tuguni ka taa valisi san ka na ni valisi ye valisi fil'a fɛ yen hali sini n'a ko bi ko muso k'i dɔgɔmuso bila ka na sini a b'a fɔ ko muso k'i kɔrɔmuso bila ka na o dugusɛjɛ muso k'i tanti bila ka na a dun ko baara ɲɛna a vocal bɛɛ bɛ ne bolo mais n tɛna a kɛ fɔlɔ n tɛna a kɛ olu y'an ka pièce à conviction ye eh, eh, eh, tribunal la donc a ko muso ma ko baara ɲɛna ko muso ka wari multiplier la déjà mais ka wari ta k'a kɛ saki kɔnɔ ko muso ka saki san muso dun ye saki san fɛnɛ ka taa ni saki ye a vocaliw bɛɛ bɛ n bolo mais hali sini muso dɛsɛlen don k'a ka wari sɔrɔ donc an y'o fɛnɛ fara an ka mɔgɔw kan sisan ni ala sɔnna a ma denkɔrɔ e bɛ da ala ko la walayi e bɛ da ala ko la nin sen fɛ an ka tɛmɛ ni a ka kuma ye n tɛ saraka bɔ ko kiliyan ka na non ne denkɔrɔ de ye diɲɛ yɛrɛ ye an bɛ don min ko bi ne de ye diɲɛ ye parce que mali territoire ta ne de bɛ suya la somaya ye tiɲɛ o jafɛrɛ tɛ nin ya ɛ ni somaya tɛ tiɲɛ danga de bɛ ne kɔ ko n bɛ jafɛrɛ sɛbɛn n bolo kan ah ne ye mun sɔrɔ jafɛrɛ na ne nin wɛrɛ ne ka taa dacogo y'a sɔrɔ san tan ni kelen boli kunna boli ba kelen dɔɔni i bɛ somaw jɔ kɛmɛ min sera ka boli mara ka se boli kɛmɛ ma o soma ka dɔgɔ ne ye boli ba kelen dɔɔni mara ka cɛw minɛ ka musow minɛ n'a ye ka mago ɲana ye ka du tɛrɛn bi wɔɔrɔ duuru san bamakɔ kɔnɔ ka sɔrɔ n ma taa bénin ka du saba jɔ ka sɔrɔ n ma taa bénin gasundali kalite bɛɛ tun bɛ n bolo près de cent millions tun bɛ n ka kɔnti la somaya kɔnɔ e ko wari to cote d'ivoire banki mɔgɔ tun bɛ wari yɛrɛ tigɛ ka taa di ne ma banki n ka so kɔnɔ voilà a ye cote d'ivoire min fɔ a tɛ se ka se cote d'ivoire tuguni Côte d'Ivoire mɔgɔw fana ye n contacter n y'o fɔ aw ye l'autre jour déjà Dɛnkɔrɔ ka vie Côte d'Ivoire a bɛɛ bɛ n bolo mais o tɛ bi video ye sinon video bɛna janya kosɛbɛ an b'o kɛ prochainement ye ni Ala sɔnna a ma Côte d'Ivoire mun na n bɛ k'o fɔ tan a ye ko da olu kan mais olu ka autorités tiɲɛ na olu y'u jɔyɔrɔ fa donc a ye yen bila mais Mali kɔnɔ ni e ye tɔgɔ sɔrɔ k'e tɛ to yen mɔgɔ ni kelen mɔgɔ mɔgɔ mana wuli mɔgɔ kelen k'e ko f'e k'o bi parce que e dɛsɛra e tɛna se bilen yɛrɛ parce que ne ta to kɛra bilen kiliyan tɛ t'e fɛ yen sisan furamugu feere daminɛna ɛ kabini o yɔrɔ la mɔgɔw kan k'a dɔn ko ko banna o o yɔrɔ la mɔgɔw kan k'a dɔn ko ko banna mɛ jɔn da y'i se yen komi ko k'i ni mali faamaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'i ni porokɛrɛw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko n'i ye wari d'u ma ka ban k'u ka mɔgɔ min minɛ k'u b'o minɛ i m'o de fɔ wa ko n'i ye wari d'u ma ka ban k'i taara miliyɔn di miliyɔn kelen di porokɛrɛ dɔ ma k'o bɛna dɛnkɔrɔ minɛ miliyɔn kelen dira komisɛri dɔ ma k'o bɛna dɛnkɔrɔ minɛ ayi komisɛriw t'u kunfɛ koyi olu b'a dɔn ko mali t'e ta ye e mɔgɔ min bɛ k'o fɔ n bɛna exemple d'aw ma mali kɔnɔ yan aw ye dɔnnibaga jumɛn ye mali kɔnɔ aw ni ne an bɛɛ ka kɛ hɔrɔn ye a ye dɔnnibaga jumɛn ye mali kɔnɔ a min ko k'a tɛ se nafolo baara la a ye yanamɛ dɛ nka a ye maa kelen pe tɔgɔ fɔ ne m'an ka alimamiw fɔ ala ko k'an k'an ka diinɛ bonya ne m'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɔ ala ko k'an ka diinɛ bonya mɛ a ye karamɔgɔ jumɛn ye mali kɔnɔ soma kunda mori kunda jinɛtigi kunda min ma min ko k'a tɛ se nafolo baara la a ye kelen pe yira ne la dɛ mɛ a ye maa jumɛn ye maa ju- maa joli de bɛ extérieur la maliden jumɛn de bɛ mali kɔkan k'o ma baara kɛ karamɔgɔw bolo mali kɔnɔ yan dɛnkɔrɔ ka filosofi ye mun ye aw b'o dɔn wa n t'a dɔn n'a ka avokaw de ye nin don a kunkolo la n'u dun ye nin don a kunkolo la u y'a bila fili juguba de la dɛnkɔrɔ mɛntenan a bɛ k'i kɔnpare karamɔgɔw de la e dun natɔ e ko e tɛ karamɔgɔ ye i tɛ soma i tɛ bolisɔnna ye i nana ni o slogan de ye anw fɛ yen Mɛntenan bi a gɛlɛyal'i bolo i bɛ k'i kɔnpare o karamɔgɔw la n bɛna min f'i ye denkɔrɔ karamɔgɔw m'a fɔ mɔgɔ si ye ko na baara kɛ n fɛ n bɛ wari multiplier ni n dɛsɛra n b'i ka wari segin i ma i b'a dɔn e ka engagement o yɔrɔ de ye koyi i ka kuma de kumakan min bɛ ka b'i da i bɛ wari lasegin de donc ni wari de ma lasegin sisan de e bɛ poursuivi n'o yɔrɔ de ye minɛ parce que karamɔgɔ ninnu i bɛna fɔ sa ko wa ko k'olu bɛ dɔw kɛ minisiri ye u dɛsɛra u ko k'u bɛ dɔw kɛ nin ye u dɛsɛra oui u dɛsɛra mais olu b'a fɔ de ni ala sɔnna a ma hali o yɛrɛ o ye escroquerie ye dɛ mais an bɛna se o ma kɔfɛ ça c'est pas notre problème maintenant an ka problème ye mun ye i ye layidu min di mɔgɔw ma n'o de ye mɔgɔw don o de ye n bɛ baara kɛ i yɛrɛ ɲuman na muso min bɛ ne bolo a ka vocaliw bɛɛ bɛ n kun i ye miliyɔn naani ani waa kɛmɛ ani kɔ de minɛ a la i ko ko o ye misi finma wolonfila baara ye ko kun faya kun ko tile kelen de don wari bɛ ci a don e bolo bi su in na sini a tigi ka baara ɲɛnabɔra saki bɛ fa wari la ka taa d'a tigi ma kun faya kun e de y'o fɔ donc maintenant ni wari ma baara donc i k'a ka tigi ka wari segin a ma parce que i y'o de fɔ o de ye mɔgɔ caman bila ka taa muso yɛrɛ y'o de fɔ ne ɲɛna k'ale y'o de miiri au moins il faut essayer quand même parce que kana mɔgɔ bisigi ka sɔrɔ i m'a baara kɛ ka lajɛ n y'a fɔ aw ye n ko muso min nana ko ale eh, denkɔrɔ dɔn ne ye video min kɛ umu jara ka k'a ye denkɔrɔ dɔn o muso in de don voilà ale ye denkɔrɔ dɔn o de sababuya la mais ale ko i jɔ n ka essayer au moins kun faya kun n'a ma ɲɛ n ka wari bɛ segin n ma o kuma in de ye mɔgɔ caman bila ka taa e fɛ yen ko sinon i ka cɛɲa tɛ i ka beauté tɛ i ka foyi tɛ parce que i ko de ni baara ma ɲɛ wari bɛ segin i ma o de y'i ka engagement ye wa o vocal in i ni client bɛɛ a b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ anw kun wa avocat bɛ na t'i dɛrɛ n'o de ye parce que e de ko ni baara ma ɲɛ wari bɛ segin i ma donc ne tɛ kuma caman na nin na o i ko ko wayi ko ni baara ma ɲɛ ko k'a bɔ mɔgɔ tɔgɔ la ko walankali ko deux semaines dɔw ta tɛmɛn'o kan quatre mois kan i ko ko bon ko ni a bɔra i tɔgɔ la i fa bɛ sa i ba bɛ sa ne ka mɔgɔw k'i ma u fa n'u ba tɛ dɛ u ka kabila bɛɛ ka sa i k'u ka wari segin u ma dɔrɔn u ka kabila bɛɛ ka sa i k'u ka wari segin u ma ne tɛ nin kɛlɛkun na o e e somɔgɔ tɛ ka sa olu de somɔgɔ bɛ ka sa u ka wari d'u ma sa denkɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn na kɛlɛ tɛ nin na o e de ko ko miliyariw b'i kun i ka fɛn ɲɛnamani kumabali bɛ miliyari fɔnɔ don o don cɛ an ka waa kɛmɛ ni waa bi seegin ninnu n'an ka waa tan tan ni ninnu cɛ olu di anw ma sa an ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na denkɔrɔ an y'o dɔrɔn de f'i ye maaw ka wari minnu ka baara ma ɲɛ u ka wariw segin u ma mun bɛ ne ka gurupu kɔnɔ o mun tɛ ne ka gurupu kɔnɔ o bɛɛ ka taa i ka mɔgɔw ka wari segin u ma aw ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que i bɛ ka mɔgɔw tɔɲɛ idirisi ka kɛlɛ bɛɛ filɛ nin ye an ka taa fɔlɔ ma sɔrɔ mali kɔnɔ yan u ko dɔw ma k'u b'u kɛ minisiriw ye u yɛrɛ ko dɔw ma n b'i kɛ perezidan ye u ko dɔw ma n b'i kɛ mɛri ye u ko dɔw yɛrɛ ma k'u bɛ baara kɛ ko jamana ka kupu ta e dɔw y'u ka du feere ka d'u ma yan u ye dɔw yɛrɛ ka du papiyew minɛ dɔw dɔw y'u ka mɔbiliw d'u ma

ne ye piciti tɔgɔ fɔli min kɛ n ka video la dɔrɔn sufɛ fa wulila a la sisan a bɛna piciti yɛrɛ de gosi o mun y'a ka promotion kɛ o mun y'a ka media fɛn ye dɛ sisan tellement que fa wulila la il sait plus où mettre les pieds a yɛrɛ ka chargé de communication a bɛn'o de buntɛli daminɛ sisan a b'a yira diɲɛ na ani diɲɛ maaw la ko ale ma taa piciti fɛ yen dɛ piciti de nana ale fɛ yen wa piciti ye sɛgɛn min kɛ pour que k'ale y'a ɲɛ la k'a ka bɔ hakili ma a bɛna piciti de kilasheli daminɛ sisan ko cɛ kunkolo tiɲɛna a y'a lamɛn. bɛɛ ka du kɔnɔ ne ma piciti wele n bɛ se ka tugu piciti bɛ ja. ni maa min mago bɛ i ka wari la i bɛ na denkɔrɔ fɛ yan de usisi mɛja an ka wari tɛ d'a ma bilen k'a ka wari segin parce que mun y'a kɛ de pour que k'a bonya mɛ ɲɛ b'a la maa jugu o ye maa jugu de ye u kana don a n'a hakili cɛ maa jugu ye ne de ye ne ne de ye maa jugu ye parce que olu yɛrɛ bolo maa jugu foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ bi ka tɛmɛ ne kan ne min bɛ ka fantanw ka hakɛ ɲini ka di u ma ne y'o de fɔ aw ɲɛna dɔ wɛrɛ tɛ dɛ wari de t'a bolo tuguni ka di pisisi ma il n'a plus d'argent parce que dɔɔni dɔɔni dɔɔni tɛ tɔ to foyi la wari bɛ ka bɔ wari tɛ ka don o de ye problème ye clients bɛ ka commencer ka raréfier quoi parce que mɔgɔw kununa quoi an sera ka éveil de conscience kɛ ka mɔgɔw pisiko dayɛlɛ

i y'a ɲini gɛlɛya kɔnɔ i y'a ɲini tiriki tɔrɔkɔ kɔnɔ i y'a ɲini tipitapa kɔnɔ a da de y'a fɔ dɛ donc n'i bɔra a kalama bi ko escroc don vraiment an ka bonya de b'i kan an ye kuma caman kɛ an bɛ mun ɲini i fɛ pisisi i sen bɔ nin cɛ in sen na parce que n y'o de f'i ɲɛna ko bɛ ka taa niveau min na sisan sentiment zéro de don sanogo ɲuman na cɛ o cɛ muso o muso i y'i jɔ anw ni dɛnkɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ la sabatilen don an ka bɔ a kalama tolérance zéro fo ni ala yɛrɛ yafara i ma sinon yafa t'i ye sanogo ka kuma don donc maintenant k'o fɔ bɛɛ y'o ka jɛya bɛɛ ye parce que dɛnkɔrɔ est un arnaqueur an tɛ se ka mɔgɔ si permettre k'i ka dɛnkɔrɔ minɛ maliyɛnw minɛ ka di dɛnkɔrɔ ma tuguni o kɔni o banna an k'o fɔ bɛɛ ye k'o jɛya bɛɛ ye mais adamaden ni maa kiri fɛ k'a fɔ pisisi a kɛra ne dɛnkɔrɔ fɛ mais ɲɛ b'a la maa juguw bɛna sa la mais maa jugu tɛ se dɛnkɔrɔ la ko sɛnɛ ko ko commissaire minnu bɛ a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ a bɛna na ne de kan sisan a bɛna nkalon dɔ tigɛ ka da ne idris martinez konipo la a ka bon hakili ma don min na ne ye nin video in lamɛn n ko aa tiɲɛ yɛrɛ la nin cɛ in hali a k'a daminɛ sɛ min ye poroli ye quoi dɛnkɔrɔ bɛ kuma o kuma fɔ a bɛɛ wo i man'i sigi k'i b'a décortiquer i bɛ cɛ faga de quoi tellement que a tɛ communication dɔn on dit que seul le silence est grand fɛn fɛn tun ye ras bath ka fanga ye facebook in sanfɛ le fait k'a tun tɛ mɔgɔ jaabi parce que n'i y'i sigi ka mɔgɔ jaabi dɔrɔn wo bɛ y'i ka kuma na e m'a ye ne idris yɛrɛ fana tɛ mɔgɔ jaabi ya ne tɛ bɛɛ jaabi dɛ ne bɛ mɔgɔw to yen de u ka wowo ci ka taga quoi idirisi y'a dun ta nin fɔra idirisi ma ta idirisi ye nin kɛ tantɔ non temps tɛ ne bolo a y'a fɔ dɔrɔn ka taga idirisi yɛrɛ mun ye idirisi yɛrɛ b'o dɔn ka bɔ e bɛ jaabi jaabi min na ta i ka kuma bɛɛ wo a y'a lamɛn a bɛna nkalon tigɛ ka da ne la a y'a lamɛn hali ne dɛnkɔrɔba quartier la yan faama minnu bɛ ne ka quartier la yan ko y'olu bɛɛ san ka ban a y'a mɛn dɛ ko anw y'a fɔ ko ne y'a fɔ ko faama minnu b'ale ka quartier la ko ne y'olu bɛɛ san ka ban mun na parce que ne y'o de layidu ta dɛnkɔrɔ ye n ko dɛnkɔrɔ i mana taa fan o fan parce que a sɔrɔla solo ko de la n ko i mana taa ni solo ye fan o fan i bɛ taa ne jɔlen sɔrɔ i ɲɛ n bɛ yen wo datugu da la wa n y'a fɔ a ye i bɛ taa solo convoquer yɔrɔ min na dɛ ne bɛ tila k'o faamaw de bila tuguni ka tila ka e yɛrɛ ɲini bon bi an b'o système de kan a taara solo bɔ bisi la ka taa ni solo ye 13e mun na dɛ an tagara plainte don ka taa ka dossier di o 13e kelen in de la o de ye Idriss ka baara ye donc o 13e kelen in dɛ olu de bɛ k'a ɲini bi tɔɔrɔsi la o tɛ k'a ye a tɛ sɔn a b'a ka mɔgɔw de bila bila bila bila ka taga yen nɔ bon a bɛ k'a fɔ sisan ko ne ko ko ne y'olu faamaw san aw ni ala cɛ depuis ne ye émission in daminɛ ka na se bi ma ne ka slogan ye jumɛn de ye n ko wari tɛ anw bolo sanu tɛ anw bolo anw jigi ye ala de ye hali su in na n seginna a kuma kelen in kan mais a ko ko ne y'olu ale ka faamaw bɛɛ san an ka segin k'a yɔrɔ lamɛn a n'a hakili cɛ an k'a lamɛn maa jugu ye maa jugu de ye pisisi bɛ taa a nana sɔrɔ ne bɛ n ka du kɔnɔ yan a nana sɔrɔ personnel bɛ ne bolo yan wa ne m'a ɲini ale de ne ɲini

n bɛ défi di denkɔrɔ ma bi su in na défi n b'a lase denkɔrɔ ma depuis n y'a kɛlɛli daminɛ don min na ka na se bi ma a ka taa n ka video bɛɛ ta kelen kelen kelen kelen kelen yɔrɔ min na ne ko ko ne ye faamaw san que ça soit juge que ça soit procureur n'a sera ka na ni hali a deux secondes vocal ye dɔrɔn ne bɛ facebook ko dabila n y'o layidu ta maliyɛn den bɛɛ ye ko ne ko ko n ye faamaw san n'a sera ka bɔ ni deux secondes dɔrɔn ye ko ne bɛ k'a fɔ ko n ye faamaw san n bɛ vocal ko dabila n bɛ video ko dabila ne y'a fɔ de n ko se tɛ anw ye wari tɛ ne bolo a jigiya tɛ anw ye anw jigi o ye masa ala de ye wa tant que ala b'i kɔ kɛlɛ la gileki bɔ t'i ma ne y'o de fɔ maliyɛn den bɛɛ ye mais a ko ko ne ko ko ne y'ale ka kɔmisɛri san a ye nkalon ta ka da kɔmisɛri yɛrɛ la an k'a lamɛn kosɛbɛ ko ko kɔmisɛri minnu bɛ a bɛ tila ka na don solo ka histoire la ka solo ka histoire ɲɛfɔ an k'a bɛɛ lamɛn ka taga pour que aw bɛ se k'a faamu parce que an ka plainte min b'a kan an bɛna plainte in suivre de wa plainte in an jigi b'a kan ko a bɛna aboutir parce que nul n'est au-dessus de la loi hali ne denkɔrɔ ka quartier la yan mhm. faama minnu bɛ ne ka quartier la yan ko n y'olu bɛɛ san ka ban mhm. ko solo tɛ datugu diɲɛ ne bɛ solo ka histoire fɔ a ye bi mhm. ne denkɔrɔ solo ka histoire n b'a fɔ a ye solo ye sudelikɛla de ye basama kɛ n'o ye solo ye basama kɛ n'o ye solo ye sudelikɛla de don ne t'a dɔn n ma deli k'a ye n t'a bɔkolo dɔn

a nana a y'o filimeli kɛ kɔfɛ a ko ne ma ko telefɔni b'a bolo k'a image man ɲi n ye telefɔni kura kura san ka d'a ma n bɛ malobɔrɔw d'a ma karisa t'a d'i ba ma basaba ka muso jiginna don min na o dɔrɔmɛ kɛmɛ a ye ne wele su de fɛ k'a muso jiginna ko kɛmɛ wɔɔrɔ de b'a kun n ko karisa ne yɛrɛ bɛna n ka mobili ta n bɛ t'i muso labɔ dɔgɔtɔrɔso la a ko ayi k'a ma s'o bɛɛ ma ne ye wari ta di n ka garidiw ma su de fɛ u ka t'a muso labɔ dɔgɔtɔrɔso la i b'o kɛ maa min ye diɲɛ a ye n lamɛn dɛ solo b'a dɔn solo ye ne ka wari min dun ne ka 800 mille et quelque marché de bɛ solo bolo a kɔrɔkɛ bokar de ko ne ma ko n ka marché d'a ma pour que a ka se ka nafa sɔrɔ ne ye 800 mille et quelque porte porte marché d'a ma 800 mille et quelque solo ye ne ka wari de dun solo bɛ ka contact min ta ni idris ye solo kɔnɔ mɔnen de don pour que olu ka far'a kan k'a dɛmɛ 800 mille ka to yen n b'o fɔ a ye bi dɛ denkɔrɔ an y'o de f'i ɲɛna koyi idris bɛ facebook sanfɛ ka tiɲɛ ani nkalon k'o de ta ka bɔ ɲɔgɔn na ka fantanw ka hakɛ de ɲini ka d'u ma ka yuruguyurugulaw ani kalabanciw k'olu kɔ bɔ k'o da fiɲɛ na ni solo y'i ka 800 mille de dun ne y'o fɔ solo yɛrɛ ɲɛna nin plateau kelen kan yan n ko solo ne b'i dɛmɛ parce que ne bolo bin de bɛ ka k'i kan nka n'i binna denkɔrɔ kan an bɛ denkɔrɔ fana ka hakɛ ɲini denkɔrɔ an y'o de f'i ɲɛna taa plɛnti ladon e ye plɛnti ladon mun na aw tilala ka taa labɔ n k'i ye plɛnti di muso dɔ de ma k'o ka taa don k'aw bun'o bolo treizième na n k'o bolila parce que o yɛrɛ siranna a kana ka tila ka taa biri ale da la parce que n'aw taara tribunal la a bɛ taa minɛ pour parjure parce que a bɛ ka mun fɔ a yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ i ye procuration de don a bolo dɔrɔn ka kuma don a da donc n bɛna mun f'i ɲɛna n'a sɔrɔ i ka wari bɛ solo la k'a m'i ka da de dilan c'est que solo fana bin'i kan taa tribunal la taa plainte déposer solo kama i fana k'a wele fanga la kuma banna ko ye idris tɛ parti ko la dɛ idris bɛ tiɲɛko de la idris bɛ mɔgɔw ka hakɛ de ɲini k'a d'u ma ni bin kɛra e yɛrɛ kan bien vrai que i ye escroc ye dɛ an b'i fana ka hakɛ ɲini k'a d'i ma ni ala sɔnna a ma an b'o kɛlɛ in fana kɛ yan nɔ donc ka taa mɔgɔw bila ka t'a siri k'a gosi o tɛ solution ye dɛ i bɛ plainte de déposer n'i ta ye tiɲɛ ye faamaw de b'o justifier faamaw de bɛ se k'o seereya tigɛ N ye wari di solo ma plus de huit mois solo tɛ ka ne ka baara kɛ a ye pɔrituba kelen de dilan deux battants pɔrituba kelen de dilan o yɛrɛ ma ban fɔlɔ komi u kun ko ko wayi ko solo ma pɔrtu dilan ne ye pɔrtu in filme k'a bila facebook sanfɛ diɲɛ y'a ye sisan a ko k'a ye battant kelen de dilan ko a m'a tɔ dilan n'a m'a tɔ dilan taa plainte déposer pɔrtu tɔw a ma dilan kabini ne ye wari d'a ma ne ma solo wele ma t'a fɛ yen a kɔrɔkɛ min kɛra sababu ko a marché d'a ma o de bɛ k'a kɛlɛ o ko solo kana to n ka lebu dɛkɔrɔ ye ne de wari minɛ dɛkɔrɔ bolo k'a d'i ma ka marché minɛ n'i tɛ cɛ ka baara kɛ an k'a ka wari segin solo tɛ ka kuma bɔgɔri ani segu n b'o fɔ ye bi solo bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la a bɛ boli boli fɛn fɛn la a bɛ ka maa minnu ɲini ka fara kan pour que wariko kuma in ka bila solo ne dɛkɔrɔ ma wul'i kama walayi convocation bɔra gendarmerie la bɔgɔri ani segu olu dimiko jugu de ko k'olu de wari minɛ k'a d'i ma olu de taara convocation ta k'a d'i ma ne m'i convoqué fɔlɔ i ye i ye fɛn wele tellement que kan t'a da a bɛ sigisigili dɔrɔn de la an ka cɛ c'est à dire a bɛ ka kuma mɛ a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ quoi a ɲɛ b'a yɛrɛ la kaso dɔrɔn de kɔnɔ sisan parce que a ni kaso ka surun trop c'est ce qu'il voit il est paniqué don o don video kɛ don o don a bɛ boliboli la plein c'est à dire arajow ni ɲɔgɔn cɛ facebook non mais n bɛ fa don a la bilahi an ka cɛ yɛrɛ kɔni tellement ko dɔnko bana mun ye yɛlɛko bila n na quoi ko a to ten ee non cɛ non cɛ yɛrɛ la cogoya wɛrɛ t'u bolo ka idris kɛlɛ n'o de fɔ aw ɲɛna aw bɛ se ka ne kɛlɛ ni diɲɛ fɛn fɛn ye depuis ne nana facebook ka fɔ bi n b'o fɔ aw ye o ye ne ka pedeya ye idris pede idris pede idris pede a banna sinon i tɛna se k'a fɔ n cɛ ka jugu i tɛna fɔ n tɛ pari i tɛna se ka taa an ka so filime ko bɔgɔso don k'a cɛ man ɲi i tɛna se k'a fɔ n ye nin kɛ tan i tɛna ne sɔrɔ nin ŋanamu ŋanamu ko la foyi donc aw bɛ se ka mun fɔ ko bɛɛ bɛ se ka mun fɔ o y'o dɔrɔn de ye pede pede pede a banna ni ne yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ pede ka ban donc ne tɛna n justifie aw ye sinon kɛlɛ wɛrɛ tɛ yen o a ye a to ten kɛlɛ dɛ a ye rapɛriw kɛlɛ dɛ ani polisiw bɛ kɛlɛ la dɛ ani nin bɛ taa ni a ye diɲɛ bɛɛ ɲini ka fara o kan nin ka dɔgɔ dɛ a ye taa fo australie aw ka taa mɔgɔw ɲini ka fara o kan aw bɛna idris jɔlen sɔrɔ o ɲɛ bilahi aw bɔgɔ ka fɛgɛn o tun ye duanye de mayiga i ko mayiga ma o y'a sɔrɔ i ye mayiga ka nimoro ta ne ka da la yan ko aw b'a fɛ ka denkɔrɔ kɛlɛ ko ka denkɔrɔ bin k'a ye maa damadɔw sɔrɔ a y'olu fara ɲɔgɔn kan ka ban ko komi i delila ka mayiga ye denkɔrɔ ka da la yan k'i b'a fɛ mayiga ka fara u kan adamadenw a y'a lamɛn dɛ diɲɛ diɲɛ tiɲɛ de

duanye de bɛ ka taa solo minɛ tan tɔ ka taa nin lajaba ni nin nin torture bɛɛ da solo kan mais nin duanyekɛ in eh, i tɔgɔ denkɔrɔ a bɛ bɔ a bolo mina fɛrɛlen kɔnɔ dɛ ni ala sɔnna a ma maliyɛnw video in a kuma ka jan kojugu n tɛna se k'a bɛɛ décortique aw ye nin tun ye fitini fitini dɔrɔn de ye yɔrɔ min na yɛrɛ a tun bɛ k'a fɔ ko wayi ko wari de b'a ɲɛnabɔ k'ale ye polisiw san a bɛ fɛrɛ ka tiɲɛ de voilà a y'a lamɛn a ka wari a bɛ tiɲɛ de n'a bilala tribunali kan aw bɛ tribunali kɔrɔ dɔn aw bɛ tribunali a bɛ bɔn nin yɔrɔ in na sisan a siranna tribunali ɲɛ a bɛ ka ne ka mɔgɔw bagabaga a ko ne ka mɔgɔw ma ko u ka wari a bɛ fɛrɛ ka tiɲɛ de ko parce que olu bɛ ka tribunali fɔ u tɛ tribunali dɔn n'a bilala tribunali ka bolo kan ale parce que wari b'ale bolo il sait comment il va gérer là-bas n ko tellement que kuma b'a minɛ quoi f'a yɛrɛ b'a fɔ ko ko tribunali ko wari de b'a gérer ko donc k'ale yɛrɛ de tɔgɔ ko wari ne y'o yɔrɔnin tigɛ an bɛn'o de di an ka avokaw ma o yɛrɛ de ye anw ka kɛlɛkɛyɔrɔ ye ni ala sɔnna a ma bɔ tuguni sini k'o yɔrɔ fana corriger parce que n'i bɔra ni yɔrɔ yɔrɔ a bɛ bɔ k'a b'o corriger an ka taa laban min ma aw b'o dɔn sariya dɔ de bɛ tribunal kɔnɔ ne denkɔrɔ kumakan de bɛ yen kuma bɛ ne ni kiliyan bɛɛ cɛ karisa nin don kɔnɔ i ka baara ma ɲa bɔn jumɛn bɛ wari ci pɔsɔn jumɛn na a ci seru tɔgɔ la a ci musa tɔgɔ la a ci bakari tɔgɔ la a ci karimu tɔgɔ la u bɛ a ci ni orange money nimoro la o bɛ ne ni kiliyan bɛɛ cɛ karisa i ka baara an bɛ essayer mais n'a baara ma ɲa fɔlɔ nin wagati kɔnɔ o bɛ ne ni kiliyan bɛɛ cɛ o tɛ changer o tiɲɛ o de y'an ka preuve ye o i yɛrɛ k'a vu adamaden bi an bɛ su lawuli an bɛ su lawuli u nana mun fɔ ka kiliyanw yɛrɛ sisan ni mun jateminɛ ko a ye taa ka wariw minɛ denkɔrɔ bolo ko dalu dɔ b'anw yɛrɛ bolo o bɛ kɛ filen kura la o bɛ kɛ nin na a ye taa ka wari minɛ a bɛ ka baara k'an bolo parce que olu tɛ kiliyan sɔrɔ bilen donc pour que u ka kiliyan yɛrɛ sɔrɔ sisan balimaw an b'a essayer ka bi su in na émission jɔ émission janba ninnu a ma ɲi nin tun ye dɔrɔn k'a jira aw la ko solo ani denkɔrɔ ka mɔgɔw an bɛ tribunal la ni ala sɔnna a ma an jigi bɛ aw kan an jigi bɛ mali justice kan an jigi bɛ mali autoritéw kan idris ka dɔgɔyama tɛ se ka se mali autoritéw ma parce que idris yɛrɛ y'o kalan de kɛ idris ko autorité ni bonya de ka kan idris tɛ se ka autorité dɔgɔya nka autorité minnu ni olu kɛlen don k'an ka tenue don k'u bɛna bin maliyɛn denw kan idris ka kɛlɛ bɛ an n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ sinon mali polisi bɛɛ idris teri de ye mali polisi bɛɛ idris frère de ye mali polisi bɛɛ an bɔra yan sisan ka togola tanu parce que a ye baara ɲɛnama de kɛ est ce que vous comprenez n'i ye ɲuman kɛ o bɛ fɔ n'i ye juguman kɛ o fana bɛ fɔ o de ye Idriss taabolo ye n y'o de fɔ aw ye n ko nul n'est au-dessus des critiques an b'u critiquer mun na u ka ninnu ko ninnu dabila a ka fisa maliyɛn denw de ma a ka fisa fantandenw de ma n'i taara polisiso la bin bɛ k'i kan i bɛ minɛ ka datugu i bɛ tila ka wari de sara ka labɔ ni Idriss y'o kɛlɛ kɛ aw kan ka dɛmɛ ne fɛ de k'o kɛlɛ kɛ aw minnu yɛrɛ ye polisi ye parce que aw yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ko ça c'est pas normal wa ne y'o de fɔ ne Idriss kɔni tɛ se ka don Mali tennin na ka fantankɛnin ye sudɛrikɛ maa min yɛrɛ ka nasɔngɔ t'a bolo ko faama dɔ nana k'o minɛ ka bin o kan ne k'o datugu ka tila k'a fɔ ka taa wari juru ta ka na o sara ne ye pour que ne k'o bila n tɛ reçu d'a ma n bɛ t'o wari don nɛgɛsonin na k'o di n den ma ni ne Idrisi n da n tɛ se ka sunɔgɔ ala ma maaw conscience kɛ kelen ala ma maaw ka hakili kɛ kelen ne Idrisi kɔni ne tɛ se k'o kɛ ne tɛ se ka fantan ka wari dun ko ne b'o to n kɔnɔ ko ka tila ka nisɔndiya n'o ye ne tɛ se k'o kɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna peut-être ni ne tun bɛ Italie ne tun tɛ n sen don nin kɛlɛ in na yɛrɛ mais ne bɛ faransi yan de bi c'est là où moi j'ai compris comment on gagne l'argent difficilement bon o wari difficilement in dɛ ne tɛ se ka sɔn dɔ de k'i sigi ŋanamu ŋanamu na manama sumalen k'o wari minɛ k'i b'o dun ko foyi tɛ b'o la minɛ o de ye ne bila ninnu ka kɛlɛ la sinon ni ne tun bɛ Italie tuma min na wari sɔrɔ tun ka nɔgɔn ne ma yen bilayi ne ma d'a la ne tun bɛ n da don nin kɛlɛ la yɛrɛ mais bibi in na n y'o de fɔ aw ɲɛna Idriss ka combat kura o ye fantan kɔyɔ kɔyɔw ka kɛlɛ de ye hali ni n ka wari bɛɛ bɛ taa la n parelen don a kama mais maa bɛ se ka ko kɛ ka dan i se de la i tɛ se mun na i tɛ se k'o kɛ n y'o de fɔ aw ɲɛna idirisi ye kumakantigi de ye n'a ye mun fɔ a b'o de bɔ a sira fɛ balima facebook jama nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye pause publicitaire encore suala baya aidara base mondial aw ɲɛ b'a la afrique drapeau de don afrique carte sa kɛ drapeau tɛ afrique carte aw ɲɛ b'a la mali drapeau vert jaune rouge cɛ ka fini bi kɔni tout beau aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ k'o fana digira dɔ la i t'i yɛrɛ faga donc karamɔgɔ suwala baya ayidara k'a f'i ɲɛna tuguni ko bonya ye n fa bonya ye n fa vraiment nimisi wasara n kɔntanna trop ala k'an to ɲɔgɔn ye ala kana juguw don an ni ɲɔgɔn cɛ nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye jani sini tuguni u ka taga video kɛ ko suwala de bɛ n kɔfɛ tuguni o tuma na mali autoritéw ko kɛlɛ tɛ idris ni aw ni ɲɔgɔn cɛ idris est là pour vous hali sini ni bin kɛra aw kan n bɛ bɔ k'o fɔ mais n'aw fana binna mɔgɔ kan o kelennin don dɛ o fana bɛ fɔ dɛ o tuma na aw salamalekum